aha m Franklin Chukwuemeka Ogbuagụ uh, I'm his first son my prayer for him is uh, may his soul rest in peace uh, we are here today to lay him to uh, rest so that asị elie ozu elie ọnụma uh, so asị m ka mkpụrụ obi my dad zuru ike na ndokwa aha m bụ Mrs. Isabella Nwagbo Ee, eso m na ezinụlọ a ọ mụnwa bụ the third the third daughter of uh, this family ọ kwanụ MC na nwụrụ anwụ bụ onye ṅụfọrọ m ara direct yanwa bụ onye tọrọ m n'ezinụlọ a so ọ na-ewute m na nwanne m tọrọ m nụ na-akụziri m na-agbaziri m na-adụ m ndụmọdụ dị iche iche in short ọnwụ ọ nwụrụ o- o wutere m o wutere m too much mana ị ma ihe dị n'ụwa na anị ebe na mgbe ị ga-abịa jụọ Chukwu ajụjụ na otu na ma otu ọzọ ọ uche Chineke bụ ihe na-emenụ mana ekpere m n'isi nwanne m nwoke a maka i je ma na Lagos ebe o bi ma na ebe a onye ọbụla na-agba ama na ọ bụ onye udo and true true onye ọ na-eme udo ọ chọghị mgbaghachi ọ na-achọ ya ka efere ka alụ ha So, ekpere m n'isi ya bụ na Chineke ga-anabata anyị na ndokwa Ah, afa m bụ ichie James Ogbuagụ Um, ụbọchị taa ka nwanne m nwoke bụ Chief MC Ogbuagụ oke mmụọ nọ n'obi ka anyị na-asị ya laa nke ọma na mgbe o bi n'ụwa a ndụ o biri bụ ihe nyere ọṅụ ọ bụ a peaceful man ka ọ bụ mgbe niile o bi n'ụwa o biri dịka onye otu Krist and eh, for that reason anyị nwere nchekwuwe na Chineke ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa Chineke ka anyị na-ayọ ma n'ihi na ọ ya bụ onye na-ekpe ikpe nkwụmọtọ eh, so anyị sị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya nke ọma wee na-asị oke nwa nọ n'obi gee nke ọma Chineke ga-anọnyere gị na ụwa ọzọ ị ga-apụtakwa mụ na ọ ga-awụkwa nwanne n'ihi na amaara m ihe ndị ị mere m amaara m encouragement ị na-enye m amaara m guide niile ị nyere m for me to be what I am today so asị m ka Chineke nara mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs Moses mmadụ atọ

a na-akwa ezigbo di m bụ onye anyị jiri mere nna di maka mgbe m bịara di ebe a ahụ m nna di m so ọ ya nwa wụ onye n'ọnọdụ ka nna di m ya ka alụta ya alụtakwara m ya ka ndị be anyị handịrị ya over m were bata na ngwuru a n'eziokwu eziokwu ọ bụ ihe mwute ọ bịara anyị niile a- as a very big shock a very big shock and ọnwụ ya kụziri anyị a lot of things ana m ayọkwanụ Chineke onye mere ka ọ dị otu a ya gbochie anyị obi maka ọ sọ ya maara ihe niile nweghị nke anyị ma anyị na-ayọ ya were aka ya kasie family anyị obi ka anyị nwee ike move ahead ka that legacy ọ hapụrụ anyị ebe a anyị continue with it by the special grace of God. dịka a bịara ebe a bịara ịkwa ozu eh, onye a na-akwa ozu ya n'ụbọchị taa bụ MC Ogbuagu late Oke Nwanobi eh, ọ bụ mama ya tọọ my mother ha dị nwaanyị naabọ lụzie ma mmadụ na Osina ma mmadụ were mụta anyị a wee bịa n'ụbọchị taata ịkwa ya ikwu eziokwu onye okwu o rubeghị nke ọnwụ anyị echebeghị eche mana dịka anyị si nọdụ eh, anyị na-ele eh, anya na Chineke na-anara mkpụrụ obi ya nke ọma maka mgbe ọ nọ n'ụwa ọ wụ onye eziokwu eh, ndị niile ọ zụrụ ọ zụrụ ha zụọ ha n'eziokwu zụọ ha n'ụzọ Chineke ụzọ kwụ ọtọ o ji awụ e mechaa ha na-agbakọ ebe a na-agbakọ ụbọchị nke taata so n'ihi ya ọ wụ my father ka ọ wụ because ọ ya wụ the mentor the mentor of ihe anyị kwuru bịa taa so n'ihi ya m na-ekele Chineke onye mere ka ọ bee n'ụbọchị nke taata ka anyị bụrụ ndị jikọtara ọnụ na-eme mmemme a na ọ gaa nke ọma Chief Ikechukwu Ọhanka abụ nwa afọ Obodoukwu anyị bịara ka anyị lie nwa nwa nwoke nwa nwoke anụwa mee na my father tọrọ mpa ya my father tọrọ mpa ya and otu a ka o si bụrụ nwa nwoke and asị m olile anyị liri ya n'ime ụbọchị tata ọ ga-ewetara anyị ngọzi n'ime famili anyị ngọzi ga-abịazi n'ime ndụ anyị sepụ agba sepụ ụdị ihe ọjọọ a agaghị emekwa anyị ọzọ anyị na-asị nke mere eme ya emezina na ọ nke ọma ga-akpọkụlọkwa anyị ọzọ and ekpere m na-ekpere ndị niile bịara ebe a ana m ekpere ha ekpere ị na-efu m date na ụkwụ ha ji bịa nke ha ji gaa ala ga-abụ nnukwu nke ọma and nke ọma ahụ na ọ ga-agaziri ha n'ime n'ime famili ha na one by one n'aha Jizọs um, aha m bụ Ikechukwu Ụkaigwe um, ụbọchị nke taa ụbọchị nwanne m nwoke eh, Ọnọnobi ekpere anyị na-ekpere ya awụ ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa anyị ma na ebe ọ nọ na na ọ nabatagwo ya so anyị na-ebe akwa but anyị ana- anyị- onye na-ebe akwa anyị nwere olileanya because na onye bụ nwa Ọnọnobi anyị atụghị anya na ọ ga-awụ onye nwụrụ anwụ because Eh, anyị na-ekpe ekpere ka ọ nọ more than 80 years or 100 years but otu o sina dị anyị agaghị abara Chineke mba anyị ga-ewere ya otu anyị si were hụ ya mana ekpere m na-ekpere ndị niile bịara ije taa ụkwụ onye ọbụla ga-eji ụkwụ onye ọbụla ga-eji ala ga-aka nke o jiri were bịa mma n'aha Jizọs My name is Adako.

ee abụ m onye Ụmụezeaka Ụmụnwarahụ Obodoukwu ee n'oge awa a na-ejere njedebe ihe gbasara ibe nwanne m nwoke bụ my senior brother bụ chifu Okenwa Ọnọnobi ee nke nwụ na septemba 7th ee nke ihe mbe ihe mmemme mbe ya nọ bụrụ ụbọchị taa anyị sị ya laa nke ọma anyị sị ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa nwanne m nwoke bụ ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ nke a na-enweghị enemy ọ naghị achọ onye ya na ọ na-ese okwu na ama ụmụ nke ya ọ ma nwata ọ ma oke ọ naghị akpa oke ọ na-eme big man eze n'ụbọchị taa ka ọ jara oke ya na ịlakwu nna anyị nọ n'eluigwe asị chineke ka naba obi ya na ndokwa ee ya gbawara ya ọgụ na mmụọ anyị na-agbara ya na mmadụ ee ihe na-ekpe ekpere bụ udo na ịhụnanya n'ime onwe anyị ndị nke ọ hapụrụ ana m asị n'ekpere na arịrịọ nke nna ya chukwu ka ezi na obi ụlọ anyị wụrụ ezi na obi ụlọ a ga na-eji amatakwa atụ ihe ọma na-abụ ihe ọjọọ asị m ọra na eze bịaranụ ịgba ozi ya otu eji bịa asị m ụkwụ a ji bịa ka a ji ga-ala ga-aka mma asị m ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ebe niile ha ji ewepụta ihe niile eji mee ihe ibe enu Chineke ga-akwụchi ha mmaji ka mmaji n'aha Jizọs amen um, afa m niile bụ ichie James Bat Ogbuagụ um, n'ụbọchị taa anyị na-eme mmemme inye nwanne m nwoke ugwu ikpeazụ my senior brother so anyị na-arịọ Chineke ka ọ nara mkpụrụ obi ya na ndokwa abịa na ezi na obi ụlọ a dịka unu si hụ compound a niile ọ ya bụ onye tọrọ m direct na nwoke and eh, ka ọ hapụrụ anyị leta wutere anyị n'ihi na ọ bụ nna anyị ka ọ bụ anyị amaghị ihe anyị ga-eme mana chineke bụ ya bụ onye ga-agbaziri anyị ihe anyị ga-eme so ana m asị ka chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa My name is Honorable Kennedy Ogbuagu Bartholomew. I'm the seventh child of uh, late Chief and Mrs. Uh, Bartholomew Ogbuagu. And uh, by His grace, uh, I'm a successful businessman and a politician. So, ọnwụ my brother wụ ihe tụrụ anyị n'anya ọ bụghị ihe anyị mere expect ọ just take anyị unawares and uh, obi adịghị anyị mma na ọ nwụrụ mana anyị agaghị aba Chukwu ọgụ and nke anyị na-aga aba Chukwu ọgụ ọ uche ya ga-eme ọ wụghị uche anyị and eh, anyị na-ayọkwa Chineke ihe ọ na-aga eme ka ọ ga-anata mkpụrụ obi ya n'eluigwe ya gbaghara ma nabata ya na mkpụrụ obi ya n'eluigwe ọ ga-agwa mgbe anyị zere were kara nwụọ anyị na ya meet n'igwe ebe a wee na-asị Chineke ya na ezi na obi ụlọ nke ọ hapụrụ ọ hapụrụ anyị ya were aka jiziere anyị ya were aka gbaziere anyị anyị amaghị ekpe anyị amaghị ayọ mana ihe ọbụla a na-eme wụ n'aka Chineke ka ọ dụ Um, Chineke makwa ihe wụ uche ya o ji wee n'oge dịka ugbu a ka o ji sị anyị na ọ ga-akpọrọ ya maka anyị atụghị anya na ihe dị otu a ga-eme mana nke Chineke ji karị mmadụ ọ ya ma mgbe onye ọbụla ga-apụ makwa mgbe onye ji abịa a wee na-asị Chineke biko ụdị ọnwụ a ya wepụrụ anyị ya n'ezinụlọ ya ka anyị zeruo ezeru karuo akaru wee nwa enwere na-akụ 90 nwere na-akụ 120 ya meziere anyị ụzọ ndụ anyị eme ndị anyị gbajere ya gbaghara anyị ndị anyị na-emejọ ya gbaghara anyị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ nke anyị metere ya gbaghara anyị n'ihi na ọ ya nwa Chineke wụdo ike ịgbaghara mmadụ ọgwụnwe ike mmadụ anyị wee na-ayọ ya biko ya na ezi na obi ụlọ anyị

Ni Ogbuagụ a na-alụ m na mba anọ abụ m nwanne Marcellus oke nwa ọnọ n'obi abịara m ka m kwara ya ugwu ikpeazụ mụ na di ọkpara m bụ Augustine Chimeme na Ekene Edo ana m ekpe ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi brọda m oke nwa ọnọ n'obi na-ekpekwa ekpere na famili nna m ha ga-anọ ogologo ndụ ana m ekwu ya okwu ha ga-anọ 150 years ụdị ọnwụ a erughị 150 years agaghị adị n'aha Jizọs ana m asị udo tọrọ atọ chịa n'ezi na obi ụlọ nna m ka Chineke jiri aka ya mee gịnị bula ezi na obi ụlọ nna m elu ọ dị ihe ọwụna niine nke na brada m na-emeziteghị were pụọ ka Chineke jiri aka ya mezie aha m bụ Chief Aneriakụ Innocent Anọka nwa Chinamara Oji 123 n'obodo ugwu nwa ahụ n'olu ya wee gbaa aha nna ya na-ekuli aka obodo ugwu ee onye a nwụrụ anwụ wụ ọga m ka ọ wụ ọ bịa be nna m kpọrọ m boy sị nna m na ya chọrọ imeme m ọgaranya and ya bụ ekpere ya na chukwu zakwara na ya mụ na ya biri bie ọfụma ya duo m by the grace of God ihe m wụ taa ọ ya mewere m ya ee late chief Marcellinus Chukwuemeka Ogbuagụ is a good man to the core ezigbote mmadụ ka ọ wụ ọ na-akpa mmadụ ụmụnne ya niile from A to Z ya zụgbadoro ha niile ya wụ ihe ọma ahụ o mere ụmụnne ụmụnne ji bara ọgaranya ka ọ bịakwa na be nna m plant gwa m asọ ọgaranya na be nna m ngwa so ihe m na-ayọ chukwu nna wụ chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa then eh, ụmụ ya nke ọ hapụrụ na nwunye ya chineke nna gbaa ha ume ka ọnwụ ya wetara ha ịhụnanya wetara ha ọganihu wetara ha ịdị n'otu ihe a ka m na-ayọ chukwu na ọ ga-emezuru m ya